Uthenga wathu wa lero uchokera m'buku la Chivumbuluso chapter 3 verse 15 mpaka na 16 ndipo uthenga wa lero mutu wake tikutchula kuti chikhristu chabe chikhristu chabe ndipo tiwerenga chivumbuluso chapter 3 ndime 15 ndi 16 ine ndimadziwa ntchito zako kuti sindiwe wozizira kapena wotentha

Mzimu Woyera Nkhoswe, tikudalirani Inu kuti mupitirize kuchita zomwe mumachita nthawi zonse ndi kulankhula ndi aliyense amene akumvetsera uthengawu. Mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mawu amene tawerenga pa Chivumbuluso chapter 3 verse 15 ndi 16 ndi kalata imene Ambuye Yesu Khristu anawuza mngelo kuti alembere mpingo wa ku Laodikaya. M'buku la Chivumbuluso chapter 3 tikumva za kalata iyi imene ndi imodzi mwa makalata 7 amene Ambuye Yesu Khristu anatumiza ku mipingo yosiyanasiyana. Ndi kalata iyi yopita ku mpingo wa ku Laodikaya ikuwadzudzula ampingo umenewu akuti ineyo ndikudziwa ntchito zako ambuye amadziwa utha kumadzinamiza koma ambuye Yesu Khristu amadziwa akuti ntchito zako ndikuzidziwa sungadzizimbayitse ndakudziwa siwe wozizira siwe wotentha wakhala pakati pongoti mbe kufunda ndiye kuti mbe akuti ineyo kukonda kwanga ambuye yesu nkanakonda ukanasankha chimodzi kukhala wozizira it's okay kukhala wotentha it's okay koma kungoti mbe ndikulavula ambuye yesu akuti ndasala pang'ono any minute from now ndikulavula mkamwa mwanga mpingo wa ku laodikaya unali wozimva wodzitukumula akuti anali ndi zonse ndipo samasowa china chilichonse ndi chifukwa choti anali ndi zonse amazitenga ngati odziwa zinthu ochenjera opambana apatsogolo samafuna kumva za nzawo pali nkhani ina imene ikufotokozera kuti mchaka china chake ku laodikaya kutagwa chivomezi boma la roma linafuna kuti liwathandize anakana kuti ayi sitifuna ife kuthandizidwa iyayi tisiyeni tilongosola tokha akuti samafuna kutsika samafuna kutchipa ndi chifukwa cha chimenecho amaona ngati zauzimunso ndi wotsogola ndi mpingo chinangokhala chikhalidwe mpingo muzochitika zake basi kumaona ngati iwo zapamwamba kuti mukayang'ane pali makalata ena amene paulo analemba akulembera ku akolose chifukwa laodikaya anali ku- kumbalinso ya ku- na- ku- ku akolose komweko mutakawerenga makalata ena amene paulo analemba kupita ku akolose amalemba kalata ija kuti ndikutumiza ku akolose nkuchita kunena kuti a Akhristu a ku Laodikaya awerengenso kalatayi, akamve. Amadziwa kuti ali m'vuto. Amati kalatayi ikapita koma chonde Laodikaya musaiphonye iwerenge kuwathandiza anali ndi mwayi wofuna kuti anali ndi mwayi woti atha kusintha koma anali wozimva iwo amaona kuti akudziwa chilichonse ndi akabwera ena kuti awauze zinthu ayi amaziona ngati zapansi amapitirizabe zawozo kenaka ambuye yesu khristu ati ndi- ndilankhula ndekha mwanditopesa ndasala pang'ono panopo sinakulavuleni koma ndasala pang'ono ndasala pang'ono kukulavulani mkamwa mwanga chifukwa mukunyazisa zina langa anthu akuona ngati ine ndimakutumani zimenezo anthu akuona ngati ndimaphunzisa zimenezo ndiye ndikulavulani mkamwa mwanga kukhala a- anena kuti ndinu wofunda kufunda Chichewa china ndi bee. Madzi akati bee ndiye kuti sanatenthetsetse komanso sakuzizira. Ndiye ukamakawasamba nthawi zina umachalira kuti kodi madziwa iwe kumaganiza ndi otentha. Udzangodabwa kuti akafika penapa sakumveka bwino. Umatuluka utazizidwa. chifukwa ukaziwa kale kuti maziwa ndi ozizira umachalira ndikukasamba shawa yozizira ndiye umapita utakonzeka thupi limakazoliralo ndikukalowa mmazi ozizira sudandaula koma abe amafunika abwerere pamoto olo tiyi wabe sakoma ndikilipo akhristu abe be timajijirika pa zinthu zopanda ntchito koma za ntchito ayi kwauza maprogramu kumanenatu kuti koma programu iyiyi ku mpingo ndi yothandiza abale anzanga tiyeni tikhale ndi mapemphero tiyeni tikhale ndi bible study sapezeka sapezeka kuyesera kuti night of prayer sapezeka koma kungowauza kuti taitana woyimba kuchalichi lero kubwera woyimba ah! akhala namba 1 Eh, ah, ndipo ine ndipereka chakuti ndipo ine ndikufuna kukangovina mau ayi mau ayi iwo zinazo alibe nazo ntchito akristu abe ndiotopesa chifukwa akristu abe ali ngati mwana amene pakhomo amanena kuti ine masamba sindimadya mwana yemweyo mukampeze kwa neba mmene akuchita kwakombezera masamba kuti "Ah, iwe masamba ndipeze kwathu umakana masamba aliyi kuno wadya ati wamaliza mbale kristu wabe pachalichi kwawo amangopitapo nkukangokhala ndikumabwera sapanga nawo china chilichonse amati ndi zawo koma yemweyo mukampeze kuchachi kwina kuli project akunyamula njerwa kumfunsa what is the truth ndife amozi ine ndi zabwino kwathandiza ena koma bwanji kwanu kwenikweni sukuthandiza khristu wabe chifukwa chimene amafuna atamidwe akhale ndi zina lina lake lokuti iyi ndi wazintchito iyi ndi wazintchito iyi ndiuzi iyi O- olo tikambe ndi abambo abe abambo abe amasiya ana awo akuyenda masanza koma akapita kwinako kungo eh, mavutika be mavutika eh, kaguleni malaya Kagu- ako akuyenda masanza aja bwanji sunawaveke munthu wabe amafuna azitchulidwa wabwino kwina pamene sicholakwika kuthandiza kwina koma ngakhale baibulo limanena kuti yambani pakhomo panu yambani mnyumba mwanu simungakhale iweyo mkhristu wamphamvu kwina koma kuchechi kwanu si mkhristu wodalirika anthu ena aja akumadabwa kuti ii komatu munthu uyu anzathu aja adalitsika munthu ali ndi mphatso akadayima pamene kuchechi kwawo kusayima mkhristu wamba amati akabwera tsiku limenelo amatulutsa zokamba ine chimene ndimaganiza mukuona zimene zayambazi zipitirire bwanji tionjezerenso mwamva nati malo mwa kamodzi pamwezi kakhale kawiri ikhale ndi kawiri samabwera amangoyiyambisa iye ndikutusowa mkhristu wamba mkhristu wamba ndi wa milandu

Mkhristu wamba amatenga zamkati mwa mpingo kukaziulula iyi kulituza kuli imangototo kulize kuti kuli anthu akunyera kuti ye ye ukamayenda osadziwa kuti anthu akudziwa za kanga iwe kumangoyenda osadziwa kuti anthu akudziwa anthu akodula umangodabwa ukati ukapangise chimvano kumene anthu kubalalika mkhristu wamba waononga kudzudzula si chinthu cholakwika koma munthu sumakamudzudzulira pagulu munthu sumakamudzudzulira kwa anthu ena bwanji zinthu za m'nyumba zithere m'nyumba kodi ndimayesa chikristu chimatiphunzitsa chikondi

kuti ayitanenso kuti alipo makolo ambiri akakomana ndi anzawo ana ine ndaluza nawo munaluza nawo ndi business

anali wodzitukumula so amati akafika pa za ambuye pu- pu- akuona kuti "Eh, koma ndifayo omweyo mukapeze pali kuzina atayamba dansini ake achiredwa asogwacha ndi awa eh. trakuzamvala iyo kuti iya kundero si Sande ndilera mavalo imeneyi sande bwinobwino zaulemu chonde chonde koma sande kungotha amazisiya kumwepo akalowanso ambuye akuti ndikulavulani mwanditopetsa mkamwa mwanga ndikulavulani ndatsala pang'ono abale chikhristu si malaya Si malaya yoti timavula chifukwa ena timamva limafika pena iye apapa pamene panafika kunena kuti chikristu apa ndiyambe ndachiyikapo kodi chikristu chekuma imakhala ati nthawi imeneyo zafika povuta ndinana kuti chikristu ndiyambe ndachiyika kaye apo tithane ndi iweyo tsopano ndiye mukachiyika kuchikha chili pomwepo kapena muzapeza ena achinyamulapo chikristu si malaya ndi moyo and moyowu ndi wakuti tisate zimene baibulo likunena tisate zimene ambuye yesu khristu akunena osati za m'mutu mwathu si za maganizo mwathu kuchalichi sikungopita kuti tikadzazise tika, tika tikadzazise nambala no no kuchalichi tikupita kuti tikalemekeze mulungu ndipo limodzi tikagwirizane ndi anzathu timange ufumu wa mulungu padziko lapansi chikristu cha B ndi chimene chikupwetekesa kwambiri mipingo chikubwezesa zinthu pansi maprogramu makuda zipita patsogolo akristu a B ndi amene akubwezesa pansi zinthu chifukwa iwo sapitirako kupemphera amapitirako zifukwa m'malo momvesera uthenga iwo mwenso ulibe akuyang'ana zina zi- mzimu palibe mzimu palibe akristu aku laodikia mzimu panalibe linangosala thupi kumaonesana mawochi chuno ati ati aone wavala wochi ya- yabwino ndani zosathandiza zosathandiza pali akristu ena umadabwa kuti zii ngati anasiya uzangoona bulichiwe kuti ii lero abwera ndi chani chilipo chilipo chimene abwerera muzaone mukangotuluka service amakhala ndi nkhani ndipo ananyamula nkhani zomwe anasowa kuti tuliandachiwera nazolera kufotokoza ndi asenza zambiri afuna afotokoze kuti "Oh, ngona abwera ngona dzulo ati anapita ku dubai atachoka kumene kwapita "Oh, ngona abwera mkhristu wa B ulali wamkulu kupeza kugona pamene uthenga ukulalikidwa inu mama wanga tulo uthenga angoyamba angosegula baibulo nthawi yomweyo mkonono dzulo simunagone ndikagona kuchalichi masana pakana kumaliza olo olo olo vesi olo imodzi osatengapo mangopita ndinali kuchalichi ndi amati ndinali kuchalichi kwa uje iwo sichikhala chawo olakambao sana kuti ngoti kuchalichi ku akuti akuti akuti ndani kuti chalichicho ndi chani si inuyo osauza anthu bwanji kuti tikuti tikuti nanji palengezedwe zopereka o pali project tifuna tipange chaku akuti timukape akutiyo ndani uzati tagwirizana ambuye yesu khristu anauza kuti ndikanakonda mukanakhala ozizira kapena kutentha chifukwa kukhala ozizira ngakhale anthu ena akanaona kuti asoweka thandizo kuti athandize koma ukakhala pakatikati anthu amangokulambalala iyi akuziwa kale iyi akuziwa kale akuziwa kale chifukwa ulibe mbali ndi umangopitirirabe muumbuli mwakomo osaziwa zinthu haleluya ambuye yesu khristu mateyu 11 verse 28 akuti idzani kwa ine inu nonse otopa ndi olem- ndi olemedwa ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo sitingapitirire kukhala akhristu a bee nkuyembekeza kuti zinthu zisintha ambuye yesu khristu akufuna kuti zofooka zathu timpatse iye atithandize tikhale akhristu amoto akhristu onyadisa dziko lapansi silingamatiwope titapanda kukhala akristu amphamvu pokhala akristu onyentchera tikuyenera kudzazidwa ndi moto wa ambuye kudzazidwa ndi chikondi cha ambuye kotero anthu ena akafuna kutinenera bodza kutichitira zinthu zofuna kuti atigawanise ifeyo tizichitana defend wina ndi mzake ndamva kuti kwanuku akuti auje ndi auje akolana agwebana kuti ayi akunamizani kuti zisanachitike zimenezo uzati "Yii, takhala apa ndikufotokoze ine ndinali komweko ndinaliko zinambireko zinambira pati kuti mambiri kamano kufuna zinthu zoyipa kuti mambiri ngati satana Choncho satana ndiye dolo wa zinthu zoyipa tsono inu wa khristu kukamwa komweko mukayimbire nyimbo haleluya haleluya kukamwa komweko boza

inu kulavula chinthutu kodi cholavulidwa chimadyedwa ambuye yesu khristu anakuuza bwino ndi kuponya pena pake mwina koma kulavula pa eh? akati pa alipo mwina amathamanga kuti akatole kapena mkulu cholavulidwa sichitoledwa ndiye chenjezo lapani musate chimozi muchite chimozi chifukwa kupanda kulapa ambuye yesu khristu akulavulani ambuye akudaliseni pamene inuyo mukuziona nokha ubeya wanu ndikuchita chisankho chakuti ambuye yesu khristu ndifuna ndikhale mkhristu wotentha ndifuna ndikhale weniweni ndisakhale chipsinjo ku mpingo ndisakhale chipsinjo ku gulu ndisakhale chipsinjo m'muzi ndisakhale chipsinjo pa khomo koma ndikhale mdaliso kuti aliyense akandiona aziwe kuti mdaliso wafika ambuye akudaliseni muzakhalenso komweko tsiku lina